ndị Igbo ndewonu Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ndewonu eji m aka na ụbọchị taa dị nnọọ mma anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị a n'ama anyị ji akụzitụrụ onwe anyị na ụmụaka anyị ụfọdụ omenala na ewumewu ndị Igbo agwara m unu na oge gara aga na ebe anyị ga-agbakwasị ụkwụ ma anyị bịa ọzọ bụ na iri ji New Yam Festival. Ọ bụ n'iri ji ka anyị nọ taa taa ka anyị mata ụfọdụ ihe gbasara iri ji ọkachasị nke ndị ụmụ anyị na-amaghị ndewonu ka anyị na-agakwa n'ihu iri ji bụ emume emume zuru Igbo niile ọnụ ndị dịka ndị Aro Arochukwu Aro Ndizuogu Aro nọ n'ụzọ ije Aro nọ ebe dị iche iche na-akpọ ya gịnị Ikeji Mana ọtụtụ obodo n'ala Igbo na-akpọ ya gịnị? Iri ji. Iri ji bụ emume a na-eme kwa afọ n'ala Igbo. Ụfọdụ na-eme n'ọnwa asatọ nke bụ ọnwa Ọgọst dịka ndị Mbaise emeela nke ha. mana ọtụtụ obodo na-eme ya n'ọnwa itoolu bụ ọnwa septemba nke anyị nọ n'ime ya ọ bụkwanụ ihe mere anyị ji sị ka anyị gbasatụ ya ụkwụ ka anyị na-agakwa kedu ihe mere eji eme emume iri ji emume iri ji a bụ emume eji ekele chukwu ekele chi nwe ji site na mgbe a na-akụnye akụkụ n'ala ruo na mgbe owuwe ihe ubi chetakwa na mgbe owuwe ihe ubi na-abụkarị site n'ọnwa ọgwụgwụ ọnwa ọgọst batawazie ọnwa itoolu ọnwa iri ndị igbo na-ekele chukwu chi nwe ji ekele otu o si chebe ha Site na mgbe ha kụnyere akụkụ ha n'ala ruo na oge owuwe ihe ubi, o kweghị ka gịnị agụrụ gụgbuo ha. Ee. Ọ ya bụ ihe mere eji eme gịnị emume iri ji a. Mgbe a na-eme emume a, a na-enwe ọtụtụ mmemme ọtụtụ mmemme ma ndị na-eti mmanwụ ma ndị egwu dị iche iche kaba ahụ ka ị gaa ruo obodo gị kaba ahụ ka ị kpọrọ ụmụaka ka ha gaa gaa sonye hụ otu esi eme emume iri ji mgbe a na-ebido ya a ga-abịa nye chi nwe ji ekele kelee ya maka nchebe ya kelee ya maka otu o si mee ka ji akọrọ akọrọ n'ala pue mịa nri buo ibu dị mma ekelechaa ya n'ihe ndị a a bịa waa ji ahụ a ga-ahụ ji a n'ọkụ ụfọdụ mgbe ụfọdụ na-esikwanụ ya n'ọcha otu ahụ were mmanụ nri na-esuru ya ọ na-adị ụtọ ọ kwa ị na-ahụ ya na foto ụfọdụ anyị webata ya were mmanụ nri na-esuru ya ụfọdụ na-agwọkwanụ ya dịka agwọrọ agwọ ji ụbọchị ahụ a na-eme emume iri ji a a na-enye ndị mmadụ ọtụtụ onyinye ọkachasị onyinye nri a na-esi ezigbo ofe olugbu ofe nsala ofe ụha ụfọdụ na-esi ofe egusi otu aka siri bara gị e were nri ji asụrụ asụ were mee gịnị loda ya ọ na-abụ oge aṅụrị ọ na-abụ oge obi ụtọ ọ na-abụ oge igosi omenala Igbo ọkachasị ka ụmụaka anyị ndị na-etopụta etopụta ka ha mata ya ji a kwanụ bụ gịnị ọ ya bụ isi akụkụ n'ala Igbo kedụkwanụ ndị na-akụ ya n'ala Igbo anyị na-atụkarị anya na ọ bụ ụmụ nwoke nwe akụkụ a bụ ji agbanyeghị n'oge ugbu a ụfọdụ ụmụ nwanyị na-akụkwa ji na-akọpụta ya ebe o buru ibu mana ụmụ nwoke ka anyị ma na ọ ha nwe gịnị ji Akụkụ anyị ji mara ụmụ nwaanyị na-abụkarị ede, akpụ, ọna, akịdị na ndị ọzọ. Mana agbanyeghị n'oge ugbu a, ụmụ nwaanyị na-akụkwa ji. Mana ọ bụ ji ka eji mara nwoke tozuru etozu dịka m kwuru na mbụ. Kaba ahụ ka ị kpọlaa ụmụaka ime obodo ọkachasị n'ime ọnwa itoolu a. ka ha nwee ike gbaara anya ha ekeresimesi site n'ịhụ otu esi eme gịnị eme emume iri ji ndewo ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emeghela ebe m nwa na-akụzi ga-emeghe na week ọzọ na-abịa abịa n'izuụka anyị na-aba anyị ga-ebidokwa mụgharịwakwa ihe ndị onye nkụzi na-akụziri ụmụaka na klaasị maka nke a echi bụ satọde n'elekere anya ise nke mgbede anyị ga-abịa na mmadụ ka a na-akpọ live na Facebook page anyị ka anyị mụgharịa ihe ndị niile anyị na-amụgharị kemgbe ka o nwee ike rakọ dị ka a na-emeghe akwụkwọ eji m aka ọ bụrụ na ị na-aga na JS1 nne na nna gị azụtarala gị akwụkwọ Igbo ọ bụrụkwa na ha azụtabe sonyere anyị echi ahụ anyị ga-ewebatacha ụfọdụ akwụkwọ Igbo nwa akwụkwọ kwesịrị ịgụ na JSS klaasị ya ma nke ndị L2 ma nke ndị L1 anyị ga-egosicha anyị ya ka anyị nwee ike mara ihe anyị na-aga ịba n'ime ya ndewonụ a ka m bụkwa Odoziakụ Amaọgụ onye nkụzi na-akụzi ma na-atapịa asụsụ na omenala Igbo ka o wee na-aga were were ndewonụ ka ọ dị echi mgbe anyị ga-ezukọkwa ebe a ọkachasị ụmụ akwụkwọ ndị nne na nna hapụrụ ụmụ anyị ekwentị anyị ka ha nwee ike sonyere anyị